sɔrɔsiw ni sɔrɔsi o sɔrɔsi i kɛra eh, armée de terre ye i kɛra armée de l'air ye i kɛra gendarme ye i mana kɛ force sugu o sugu ye ni mali sɔrɔsi o sɔrɔsi nana k'aw bɛ ka taa kidali ou bien aw donna kidali ka na ni dɔ ye e ka dɔ minɛ ka na ko parce que ko prisonnier guerre bilayi talayi n'i nana ni prisonnier guerre ye an b'i n'a bɛɛ batari sote a y'a bɛɛ faga a y'a bɛɛ nɔnɔ surasi denw a ba surasi mun na ni prisonnier e yɛrɛ de ye batari ye a kana na ni prisonnier a bɛɛ faga bilayi tala a bɛɛ faga on n'a pas besoin de prisonnier surasi o surasi n'i nana ni prisonnier bilayi an b'a bɔ i sara la a balo bɛ bɔ i sara la sɔgɔma o sɔgɔma n'a ye dumuni kɛ an b'a bɔ i sara la n'a ye tilelafana dun an b'a bɔ i sara la n'a ye surafana dun an b'a bɔ i sara la n'a ye ji min an b'a bɔ i sara la n'a nana n'a ye bo kɛ an b'a bo a bo a bo kɛ sara an b'a a bo kɛ wari an b'a tigɛ i sara la sɔrɔsi o sɔrɔsi n'i ba de sɔrɔsi dɔ ka na ni an ka an ka an ka fini musɔrɔ sirilen dɔ tɛgɛ la aw ka bɛ ka na n'o ye ko prisonnier to tɛ n'i nana ni prisonnier an b'i batari sote sɔrɔsi o sɔrɔsi que ce soit béret vert armée de l'air gendarme sɔrɔsi polisi n'aw nana ni cɛ o cɛ ni cɛ o cɛ nana ko i bɛ na ni ni prisonnier de guerre dɔ ye an b'i batari sote a bɛɛ fa a y'u bɛɛ batari ha ha a y'u bɛɛ ba ɲɔgɔn ɲɔgɔn voilà a y'u minɛ dɔrɔn a y'u a y'u bɛɛ ba gɛdagɛdagɛdagɛdaga aw yɛrɛ b'o tɔ kalama a y'u bɛɛ ba aw baw aw ka segin k'u baw aw kana na prisonnier kɔmandan t'aw la mun delila ka mun delila hali denmisɛnninya la o kɔmandan t'aw bolo mun delila ka a a terikɛ dɔ bin kɔmandan ninnu u ma deli ka hali u terikɛ dɔ bin donc u tɛna n'a fɔ aw ɲɛna kɔmandan hali u ma deli ka gefere denin ɲɛnama minɛ a kɔmandan mana fɔ k'aw ka na ni prisonnier de guerre a ye kɔmandan ɲininka hali basa a ma hali ntɔn kɔmandan ninnu a hali ntɔn depuis a wolola a ba fɛ a ma deli ka ntɔn minɛ olu de b'a fɔ aw ka na ni prisonnier de guerre ye a ye ntɔn kelen min minɛ yɛrɛ o ɲɛnama a terikɛw bolila k'u bɛn'o lajɛ o y'a sɔrɔ a y'o bisi k'o bo bɔ o sara a bolo yen nɔ a y'u bɛɛ batari sote voilà ok ee pilɔtiw sukɔyi tigiw an t'a dɔn aw ka fɛn ninnu n tɛ bubu mabɛli wele ka na aw ka avion ninnu a kɛra duroni o duroni ni jadisiw donna cɛ o cɛ ka so mali bɛɛ bɛ yafa o tigi ma ala k'o don arijinɛ la a y'u bɛɛ a y'a bɛɛ fa bilayi tala denyɛrɛni kalo saba n'a b'a so kɔnɔ ko denyɛrɛni kasikan bɔra a y'a dɔn ko denyɛrɛni de bɛ a y'a n'a bɛɛ faga ala de y'a da k'a ka faga ten ok on négocie pas terrorisi terrorisi i y'a faamuya erebɛl plus jadisi jadisi plus terrorisi bilayi erebɛl plus jadisi jadisi plus terrorisi a y'a bɛɛ faga nin bɛɛ kelen erebɛl ni jadisi nin bɛɛ bɛ fa ni ba la jadisi ni terrorisi nin bɛɛ bɛ fa ni ba la i y'a faamuya a bɛɛ wulila erebɛl ko in de fɛ i y'a faamuya

ka jarabi dugutigi ka kɔɲɔmuso la donc n bɛ ka mun fɔ aw ɲɛna ni sunɔgɔ jinɛ bɔra i den bilahi sɔgɔmada fɛ gosili jinɛ fana bɔra ye ni sunɔgɔ jinɛ bɔra denmisɛnnin ye sɔgɔmada fɛ gosili jinɛ fana bɔra ye koyi ok donc a b'a yira la u la tinɛni bɛ ji dɔn mɛ a tɛ daga wuli ji dɔn a y'u bɛɛ faga avion kura b'aw bolo a y'u bɛɛ faga mali bɛɛ b'aw kɔ i y'a faamuya wa han bɛridɛmu kura b'aw bolo a y'a ci a y'u bɛɛ faga kalasini kura b'aw bolo a y'u bɛɛ faga bilayi talayi a b'u bɛɛ faga an bɛɛ bɛ taa muso furu furu furu furu ye c'est tout ye sinon a tɛ ban dɛ i b'a a tɛ ban koyi u ka balimaya ka bon ni diɲɛ bɛɛ ka balimaya ye i y'a faamuya u man ca u kɛlen don ka mɔgɔ damadɔ ka kidali yɛrɛ i y'a faamu kidali vraiment kidali maliyɛn denw ka ca n'u ye mɛ jamana ka jan marifa b'u bolo mɔgɔw tɛ se ka kuma a y'a bɛɛ faga a y'u bɛɛ batari sauter trois w batari mugumugu point com a y'u bɛɛ batari mugumugu i y'a faamu trois w batari mugumugu point com a y'u bɛɛ batari mugumugu n'aw ka marifa ye i y'a faamu ee